for example luka chapter 8 verse 11 pamene yesu khristu amakamba fanizo la mbewu mbewu ina inamera pa nthaka yabwino ndipo inatani inamera inabereka zipatso zochuluka kutanthauza kuti mawu a mulungu ali ndi mphamvu omeretsa akakhala kuti agwa pa nthaka yabwino kwa ifeyo amatani amamera amabereka zipatso so the power to reproduce ndi mphamvu ya namba 3 imene ili present pakati pathu

vuto lalikulu latigwera lili pamphuno ndiye tipemphere 10 minutes ndi misonzi you have to advance grow onjezerani ma minutes so if you don't change pa zimene umachita ngati mkhristu something is wrong because the power to reproduce is present haleluya mphamvu ya namba chani mphamvu ya namba 4 ndi mphamvu imene imampanga munthu imampanga redirect kapena kumbwerezeretsanso ku malo oyenera okay the power to redirect 1 petros chapter 2 verse 25 ngati nkhosa zosochera tinabwereranso kwa ndani kwa mwini wache mulungu ndi munthu amene wasochera

mphamvu ya namba chani ya namba 5 ndi mphamvu imene imapanga yotsitsimutsa power to revive masalimo 138 verse 7 kupanga revive nthawi zina munthu umatani umazilala nde ukazilala umafunika kuti utsitsimukenso okay nchifukwa chake mawu a mulungu amatani amatitsitsimutsa munthu amene samatsitsimuka ndi mawu a mulungu

kumbwezera ah, kumpatsa mphoto tingonena choncho mphoto, yeah. kumpanga reward okay the power to reward ahebrew chapter 11 verse 6 akuti amene amafunafuna mulungu they seek him diligently okay mulungu amapanga reward Okay? Those who seek him diligently, they are rewarded. Ndiyeno kutanthauza kuti kupemphera kwathu kumene timapemphera pali ma reward ambiri amene timalandira amene before we go to heaven there are so many things that we are rewarded pa dziko lapansi Zina mwa izo, kumbuyoku ndinapanga mapoint zonena kuti ukakhala kuti ukudutsa m'mavuto ngati mwana wa Mulungu, daily kulira, daily misozi. Usanachoke pa dziko lapansi, Mulungu anapanga promise kuti adzakupukuta misozi. Ngati unalira

mwina unayima malo olakwika galimoto ndikugomba ndikufera pompo it means chifukwa ndinakamba kale kuti maliro wena amakuti mulungu sanavomereza and alipo anthu ambiri amene anatsikira kumanda asanauone moyo wabwino asanasangalale anafera mavuto anafa akulira kumanda kuja kuli mavisioni ambiri oti amene sanakwaniritsidwe visions and dreams they were not fulfilled all of them are in the graves so many people ndiye mulungu anapanga promise kunena kuti pa yoweli chapter 2 pamene mulungu akunena kuti zabweretsa zaka zakulira kumene munkatani munkalira okay ndiye kuzunzika kumene mwana wa mulungu amazunzika god will reward you he'll wipe those tears not in heaven but here on this earth he'll reward you.

Ena chifukwa cha ndalama zakuta anayamba kuyenda njira zolakwika, ankapemphera kwambiri pana basi, anakapanga chinyengo ndi abwana awo ntchito anayipezadi koma anayipeza mwachinyengo mapeto ake anachoka pamaso pa Mulungu. So that power to reward is present.

Do you know kunena kuti munthu wamayi akakhala kuti akupemphera God always always amayankha always not sometimes
munthu wamwamuna sometimes mulungu amampatsa nthawi zina samampatsa but when it is a woman

nthawi zina nthawi zina mulunguyo mwina wakhala kupemphera kwa nthawi yayitali koma mulungu yankho sukuliona sikuti mulungu akana aa nthawi zina akupanga build relationship ndiweyo chifukwa choyambirira chimene mulungu amafuna asanakupatse zimene amakufuna ndi relationship between you and him ikhale very strong so closeness brings attraction

mulungu amakuyankha kuti yes mukumbukira fanizo la mkazi waliuma fanizo la mkazi waliuma mkazi wa masiye eh? fanizo limene anapereka kuti mwini wa- munthu amene ah, fumu imene mkazi anapita kuka- kukapempha ananena kuti no ngakhale sindiopa mulungu koma this woman She will keep on coming to me as ndivutitsa. Let me give her. so women are persistent. That's why they always get answers than men. Hallelujah. Okay. Mphamvu ya number seven. Mphamvu ya number seven ndi- ndi mphamvu imene imapanga munthu kuti akhale wokonzeka. The power to get us ready. Okay? To get us ready to meet Jesus. luka chapter 12 verse 40 okay zimene tikukamba panozi mauthenga amene akulalikidwa mphamvu imene timakhala kuti kutani ikuyenda ultimately pano everyone can go because that power is present so akamanena kuti you are worthy to receive the power dunamis in greek that power is divided into seven 7 yo ndinapanga explain pati apa so that power ikakhala kuti ili present mwa munthu that person amakhala kuti now ali ready to go to heaven missing that power kapena imodzi mwa iyo kuti mwa iyo mulibe something is wrong you will miss it
Check your status. So it has to be present in you always. Hallelujah.
Amen. Tili limodzi? Yes. Ndikukamba za ah, ah, chizindikiro kapena proof yosonyeza kuti lipenga lidzalira before mazunzo amene akubwera. Ndiye ndinakamba kuti kukwaniritsidwa kwa ulemerero mphamvu komanso ulemu zikakhala kuti mwa ifeyo zili complete lipenga lidzatani lidzalira haleluya tili limodzi eti Ah, china ndi

Mulungu akadzamanganso Ziyoni adzabwera mu ulemerero wake. Okay? Akadzapanga build Zion, he will appear in his glory. So the first part of that prophecy ya verse 16 inakwaniritsidwa kumene kuli kumanganso Ziyoni. Okay? By becoming capital city, it means Zion wamangidwanso. zayoni likupezeka ku yerusalemu okay, ndikumene kuli phiri la ziyoni ndikumene kunamangidwa kachisi so kumangidwa kwa ziyoni kapena yerusalemu kukhalanso capital chimene chatsala ndi khristu kubwera because the coming of the lord is connected to the prosperity of israel Yes. so israel chizindikiro choti Uh, she is prosperous. Ndi pamene Yerusalemu wakhala capital. Chifukwa according to history, capital city Yerusalemu amene ya Israel inali chani Yerusalemu. Ndinapanga dis- discover from David. Koma maiko ena akuti ya Tel Aviv. Ndiye zaka zonsezi sizinakwaniritsidwe. Koma the moment zinakwaniritsidwa kukhala capital chimene chatsala ndi second part. The Lord will appear in his glory. Yes.
So the Lord will come because Jerusalem is the capital of Israel. Bwana Israeli panopa kuenda bechiyero
Pano zaka zingati? Zaka 70. So zaka 70 always pakachitika pakhala zaka 70 pamachitika china chake after 70 years there was something 70 years there was something according to the bible and this time jerusalem became the capital of israel
hallelujah tili limodzi eti so that prophecy masalimo 102 verse 16 part of it was fulfilled kwakhala kubwera kwa ndani kwa yesu khristu kuti abwere
haleluya tili limodzi eti okay ah, tibwere kuzizindikiro zizindikiro zake zosonyeza kuti yesu khristu ali pafupi kubwera what are the signs kapena tinene kuti zizindikiro zosonyeza kuti lipenga lili pafupi kulira lotsirizawo ndi ziti what are the signs number one mukumbuka enoki anatengedwa before the flood pa genesis chapter 5 verse 24 kusonyeza kuti woyera mtima adzatengedwa before mazunzo number two ndi ndinadzakambaponso pamene mwezi utadzasanduke wa red so the red blood moon ndi one of the signs yosonyeza kuti lipenga lili pafupi kutani kulira masalimo 81 verse number 3 komanso number 3 chizindikiro cha number 3 ndi kutengedwa kwa loti mu sodomu ndi gomora mulungu asanatani asanaononge sodomu ndi gomora ndi moto kutanthauza kuti woyera mtima adzatengedwa before mazunzo amene akutani Kubwera. amene akubwera anthu amene amatuluka mu sodomu mulungu anamuuza kuti msayang'ane chani kumbuyo so That revelation kapena uh, mawu onena kuti msayang'ane kumbuyo mulungu anamuuza loti ndi banja lake only lot and his family not everyone you have to understand that chifukwa the same time pamene mulungu amamuuza loti ndi banja lake kuti asayang'ane kumbuyo Abraham was looking in Sodom, but nothing happened to him because that message yoti msayang'ane kumbuyo did not come to Abraham. Koma kwa Lot ni ndani? Ni family yake. That's why mkazi wa Lot atayang'ana kumbuyo anasanduka chulu cha mchere. Koma Abraham was looking. Chifukwa before he was the one praying for Lot. Nde amayembekezera Mulungu apanga chani. Pamene moto umagwa

haleluya haleluya tili limodzi eti ndiye zonse ndakamba zija kudzafika mpaka apo that was introduction

lipenga lotsiriza ndinakamba kunena kuti lipenga lotsiriza lidzalira pakukwaniritsa msonkhano wa malipenga ndipo msonkhano wa malipenga umakhalako pakutuluka kwa mwezi pa masalimo 81 vesi 3 okay ngeno msonkhano umenewu wa malipenga mukumbukira kumayambiriroko ndinanena kuti uh, tigwiritsira ntchito chiheberi as our reference okay so uh, mawu ena amene ndikhale ndikuyankhula akhala ochoka ku chiheberi but we will try our best to explain them nde msonkhano wa malipenga pa chiheberi umatchedwa roshi hashana okay? roshi hashana umatanthauza msonkhano wa malipenga ndiyeno msonkhano wa malipenga ndi chani what is roshi hashana umenewu ndi msonkhano uh, wa chikumbutso okay? linali tsiku la chikumbutso the day of memorial kapena remembrance amakumbukira chani chimene chinkachitika nchonena kuti msonkhano uja ukakhala kuti wayamba mkulu wa nsembe amawerenga tora the first five books zimene zinalembedwa ndani ni moses okay amawerenga nde akamawerenga zimene amawerenga zija amakumbukira zimene mulungu anawauza zimene mulungu anawalonjeza kuti adzawachitira kutsogolo thats why umatchedwa msonkhano wa chani wa chikumbutso so akamati msonkhano wa malipenga kapena rosh hashana in hebrew akutanthauza the day of remembrance they were remembering zimene mulungu anatani anawalonjeza kuchokera m'mabuku 5 amene moses anatani analemba tili limodzi eti ndiyeno mupeza kunena kuti pali connection pakati pa msonkhano wa malipenga ndi lipenga lotsiriza pamene yesu atadzabwere connection yake ndi yonena kuti monga mmene unalili msonkhano wa lipenga unali msonkhano wa chikumbutso amakumbukira chimodzimodzi pakubwera kwa yesu chimene chidzapangitse kuti yesu adzabwere pa dziko lapansi ndi chikumbutso chimene mulungu adzakumbukire anthu oyera mtima pa dziko lapansi Pali buku la chikumbutso limene Mulungu adzawerenga limene limatchedwa The Book of Remembrance. Ndiye Mulungu adzawerenga buku limene lija, akadzawerenga anthu amene ali m'buku limeja la chikumbutso, Jesus will come back ndipo lipenga lidzalira. Haleluya. Ngati mukumbukira nadzakambapo before kunena kuti mabuku kumwamba alipo angati? Hmm? Above six. Seven.
I'm not six.
Buku loyamba ndi buku la moyo. The book of the living. Ili ndi buku la Mulungu Atate. Okay? Masalimo 69 verse 28. Wina aliyense dzina lake lili m'buku la moyo la anthu amoyo the book of the living buku la namba 2 ndi buku la moyo the book of life ilili ndi buku la ndani la yesu khristu limene munthu akakhala kuti ndi born again amalembedwa m'buku la ndani la yesu afilipi 4 verse number 10 buku la namba 3 ndi buku la misonzi woyera mtima akamalira misonzi ija amaipanga rekodi m'buku masalimo 56 verse 8 buku la namba 4 ndi buku la ntchito za munthu ntchito zonse zimene mulungu amachita zimalembedwa mbuku so limatchedwa buku la ntchito komanso judgment chifukwa ntchito zikalembedwa komanso judgment imalembedwa kuti ntchito izi judgment yake ndi yakuti so limatchedwa buku la ntchito za you remember them zimene ankachita mmene amazunzikira pa dziko lapansi mapemphero awo onse amene ankapemphera chifukwa pemphero lililonse la mwana wa mulungu likamapita kumwamba mulungu amalisunga amalipanga- ama- amalipanga reserve somewhere okay ndi mapemphero onse kumwambako ali ngati nsembe zimene mulungu amatani amalandira so he will remember everything about the saints mbuku la chikumbutso muja then he will send jesus to come so the first book to be opened ndi buku la chani la chikumbutso remembrance ndipo buku la namba 2 lidzatsekulidwa lidzakhala la zizindikiro 7 limene ndi chikumbutso chapter 5 ndiye msonkhano wa malipenga Mulungu amawakumbukira komanso Aisiraeli amakumbukira zimene Mulungu anatani anawalonjeza. Nchifukwa chake tikunena kuti msonkhano uwu udzakwaniritsidwa pa kubwera kwa Yesu Khristu pamene Mulungu adzawakumbukire ana ake. Tili modzeti. Haleluya. Amen.
Ndiye msonkhano umene uja wa malipenga uja umayamba mwezi ukangotuluka ndiye mwezi uja ukatuluka kutanthauza kuti it was not easy kuti auzindikire kuti tsopano mwezi watuluka chifukwa always maso awo amakhala mumlengalenga utuluka liti Zima- zimatengera munthu amene ali committed komanso ali serious nchifukwa chake mboni ziwiri zikapanga discover kuti mwezi watuluka Am- choyamba amayatsa moto mphiri as a sign kuti mwezi watani watuluka kenako amathamanga amakamuuza mkulu wa nsembe kuti mwezi watuluka ndiye mkulu wa nsembe amakayimba lipenga okay ndiyeno mwezi uja ukakhala kuti watuluka uma- umakhala wa hafu mwezi ukangutuka umakhala watani ukangutuka kumene umakhala wa hafu ndiye mwezi wa hafu uja umatanthauza zinthu zitatu number one umatanthauza kuti chiyambi chatsopano chayambaso a new beginning has started ndinakambapo before kuti mwezi umayamba mwezi ukatani ukatuluka okay so chiyambi a new beginning imayamba mwezi ukatani ukangotuluka that's why tsiku ili lakutuluka mwezi according to the jewish traditions chifukwa a- ayuda amakhala ndi matradition ena zimene amazikhulupirira zimene m'bible sizinalembedwe koma zambiri mwa izo mukazipanga compare ndi bible zimakhala zoona okay so according to the jewish traditions ayuda amakhulupirira kuti tsiku limene mwezi unatuluka okay wedi yake mchiheberi ni tishiri tishiri akutanthauza tsiku lotuluka mwezi okay ndi tsiku limene lija lakutuluka mwezi lija ayuda amakhulupirira kuti ndi tsiku limene mulungu analenga dziko lapansi okay a new beginning komanso amakhulupirira kuti linali tsiku limene mulungu analenga adamu ndi eva amakhulupirira kuti linali tsiku limene yosefe anatuluka mu prison and mukapanga compare ku mawu a mulungu mupeza kuti it's true chifukwa tikakamba nkhani ya yosefe yosefe asanatuluke anamasulira maloto amakosana awiri mmodzi mwa iwo anamuuza kuti abwana akakubwezeretsapaso pa ntchito koma akakubwezeretsa pa ntchito kandikumbukire ndipo baibulo limanena kuti mkulu uja anamuyiwala yosefe sanamkumbukireso so zinatengera mulungu kumkumbukira yosefe ndipo mulungu atamkumbukira yosefe chifukwa cha maloto amene mfumu inalota atayitanidwa kuti akamasulire maloto

a new beginning has started half mwezi tanthauzo la namba 2 limatanthauza kuti mwezi wina wayamba ngati unali mwezi wa uh, september it means mwezi wa september watha tayamba oktoba tanthauzo la namba 3 zimatanthauza kuti get ready for the next harvest harvest yoyamba yapita get ready for the next one chifukwa hafu mwezi uja maonekedwe ake umaoneka ngati chisikiro chisikiro chimaoneka ngati hafu mwezi chimene timamwetera udzu so it's like god is telling them take this instrument get ready for the harvest nchifukwa chake mwezi ukangotuluka kumakhala kuti tsopano kukonzekera kuti the next harvest is coming
haleluya tili limodzi eti ndiyeno samadziwa kuti mwezi utuluka liti pa misonkhano 7 ija msonkhano umene uli wovuta kwambiri kuti aupange understand kuti uyambika liti unali mwezi wachani un- una msonkhano wa malipenga chifukwa zimatengera kuti mwezi utuluke koma palibe amene amadziwa kuti mwezi utuluka liti That's why padutsa zaka 2000 sunakwaniritsidwebe. Pa Mateyu 24 verse 36 Yesu analankhula monena kuti za tsiku ndi nthawi zakubwera kwa kwa mwana wa munthu palibe amene akutani akudziwa. The Jews understood what he was talking about. They knew that he was talking about the feast of trumpets. Chifukwa palibe amene amatani amadziwa kuti mwezi utuluka liti haleluya ndiye lipenga lija chimene chimachitika n'chonena kuti mkulu wansembe uja akaliza kuti tsopano msonkhano uja uyambe Tu- tufuna tiuyambe msonkhano uja tsopano afuna uyambe msonkhano wa malipenga uja msonkhano uja akuti imakhala a long day two days amayipanga regard as one day okay the same day mwezi waoneka msonkhano wayamba until the following day so imakhala two days amapanga regard ngati tsiku limodzi it was a long day ndi pa tsiku ili la malipenga malipenga amalizidwa 100 times on this day 100 blast malizidwe wake sikuti amaliza wambawamba amene amaliza anali alevi ana a Aroni amene anali trained amaliza 100 times ndipo malizidwe yake anali divided into 3 amadziwa kuti kalilidwe ako ndilipenga lakuti ilo ndilipenga lakuti okay ndi lipenga loyamba limene amaliza pa msonkhano wa malipenga mu chiheberi limatchedwa tekiya tekiya ndi one long blast amaimba kamodzi motalikitsa for example po that is tekiya motalikitsa nde tekiya ija imene amaimba kamodzi motalikitsa amai- amailiza three times chifukwa maulendo wonse amakhalapo 11 nde ulendo woyamba 3 times wachiwiri 3 times wa- wa- wachitatu mpaka na 11 nde tekiya ndi kuliza koyamba kumene amaliza motalikitsa tilimodzi eti kuliza kwa namba 2 muchiheberi kumatchedwa shevaimu shevaimu ndi kuyimba katatu mofupikitsa

Limodzi lija ndi limene mu Chiheberi limatchedwa Tekiya Gedola, kapena the last trumpet. That was the most difficult trumpet. Samaliza ndi munthu wamba, a special person amene ali trained. That's why I told you kunena kuti lipenga la Mulungu lotsiriza limene tikukamba pano amene amadziwa kuliza it's only Gabriel. no any other angel. That trumpet in Hebrew is Tekia Gedola, the last trumpet. Limene pa 1 Akorinto chapter 15 verse 51 mpaka 52 ndimene Paulos amapanga refer. Ndiye limene lija amati akaliza wansembe aliyense amadziwa kuti this is the last one. Chifukwa imapanga cover a Tekiya, Shevaimu and Teruwa imapanga cover imakhala yayitali imapanga cover kulira konse kutatu mu trumpet imodzi ndiye aliyense amadziwa kuti ah, this is the last one ndiye akamaliza ya namba 100 kumakhala kuti amaliza msonkhano wachani wamalipenga haleluya ndiyeno muchiheberi muli mawu amene amakamba za msonkhano wa malipenga okay ndiyeno tikupatsani mawuwo amchiheberi ndi tanthauzo lake amene amakamba za msonkhano wa malipenga unfortunately mabaibulo athu ndi achichewa ndi chizungu koma maweda amene takupatsaniwo akupezeka mu buku la chiheberi

Teshuvah imatanthauza repentance. Chimene chinkachitika nchonena kuti 30 days before malipenga aliyense amasala zakudya ndikumalapa machimo. Everybody in Israel wamkulu mwana fasting and prayer for 30 days preparing the day of trumpets. nde kukonzekera kuja that repentance in hebrew imatchedwa teshuva prophetically zimene tikuchita pano kupemphera kumene tikupemphera pano before lipenga lisanalire ndi teshuva this is teshuva we are preparing ourselves kuti lipenga likalira tidzapita kuti tidzapita kumwamba Ezekieli chani? 18 verse 30

according to tishri the jewish tradition ili linali tsiku limene mulungu anatani adalenga dziko lapansi so rosh hashana ndi msonkhano wa chani wa malipenga umene tikuyembekezera kukwaniritsidwe haleluya number 3 number 3 ndi yom terua yom imatanthauza day Teruwa imatanthauza blowing. So the day of blowing. Yom Teruwa it means the day of blowing trumpets. Okay? So Yom Teruwa ndi tsiku limene amatani? Amaliza malipenga. Hallelujah. Ezekiel chapter 33 verse number 4. That is Yom Teruwa. Number number 4 Yes. number 4 number 4 ndi yom hadin i told you yom itama- imatanthauza chani day hadin in hebrew imatanthauza judgment okay so yom hadin it means the day of judgment amos 3 verse 6 pa verse 6 amos 3 bible ikunena kuti lipenga likalira mmudzi kapena mumzinda kodi anthu samanjenjemera ndipo muliri ukabwera kodi sikwa- sikuti si ndi kuti wachoka kwa mulungu kutanthauza kuti amene samapanga nawo participate mu msonkhano wa malipenga mulungu nyumba imeneyo amayipanga judge pobweretsa miliri ndipo anthu mnyumbamo amafa ndi matenda okay so yom hadin ndi tsiku la chani la chi- la judgment pamene ena akusangalala wina sakusangalala nawo, Mulungu amawapanga judge. Nchifukwa chake oyera mtima akadzatengedwa kupita kumwamba, kumwambako azikapitiriza kupanga celebrate trumpets. Pamene pa dziko lapansi padzakhala judgment, pali 21 judgments of God. Imeneyo ndi Yom Hadin. Haleluya. Number 5. Number 5 ndi malo otchedwa Hamelek. hamelek imatanthauza kukhazikitsidwanso kwa mfumu okay the coronation of the new king you remember i told you before kunena kuti amaliza lipenga mfumu akamatani akamayikhazikitsa 1 mafumu chapter 1 verse 34 pamakhalaso lipenga number 6 ndi shevla shel mashiach So Shevlai shel Mashiach ndi mawu amene akupezeka pa Yeremiya chapter 30 verse 7 pamene akukamba za Jacob's trouble mazunzo amene akubwera zaka 7 adzakhala mazunzo okhudzana ndi Israel osati ifeyo chifukwa zimene zija zidzakhala zaka 7 zimene mulungu adzakhala kuti akupanga deal ndi Israel you remember zaka 70 za, za uh, ma- masabata 70 a zaka amene mngelo ankamuuza Danieli masabata 69 anakwanitsidwa, kunakhala sabata limodzi. Imene ija ndi ma, ma, masautso a Yakobo kapena a ana Israeli. So that is Shevlai Shel Mashiach in Hebrew. Hallelujah. Word ina ndi kidushini. Kidushini imatanthauza the wedding ceremony of Messiah. You remember kumwamba kukakhala ukwati wa mwana wa nkhosa. Okay? Chivumbulutso chapter 19 verse 7 and 8. That is kiddushin in Hebrew. Ukwati umene uja ukachitika kumwamba pamene tizikapanga celebrate the feast of trumpets in heaven kukhalanso ukwati. So the trumpet will be taking place. in heaven. Hallelujah. Word ina ndi Tisra. Tisra imatanthauza resurrection. Pa 1 Korinto chapter 15 verse 51 mpaka 52 tidzadzuka m'manda. Oyera mtima adzadzuka m'manda mwawo. Amene ali ndi moyo adzavala matupi achani atsopano. So it's a resurrection. Word ina mu Chiheberi ndi Shofar Haggadah, ndinadzaitchulaponso. Shofar Haggadah imatanthauza the last trumpet. Ndi imene 1 Akorinto 15 verse 51 52 Paulo samatani amanena. Shofar Haggadah. Okay, let me give you two more. Weli ina ndi Yom HaKeseh. Yom HaKeseh imatanthauza the hidden day. tsiku lobisika sankadziwa kuti tsiku limene mwezi utuluke ndi liti it was a hidden day ndipo palibe amene amadziwa kuti yesu adzabwera liti it's a hidden day tsiku limenelo likadzafika kumwamba kudzatseguka oyera mtima adzalowa ndipo kudzatsekeka kufikira mpakana mkwiyo utadutsa yesaya 26 verse 19 mpaka 21 that is yom hakeseh and the last word imene ndafuna ndikupatseni ndi Yom Hazikaron. Yom Hazikaron in Hebrew imatanthauza the day of memorial kapena remembrance. Tsiku la chani la chikumbutso limene ana Israeli amakumbukira zimene Mulungu anawauza komanso Mulungu amakumbukira ana a Israeli. So amenewo ndi ma Hebrew words that is uh, Leviticus chapter 23 verse 24. pamene pali mawu oti Yom Hazikaron in Hebrew Bible, that is the, uh, the day of remembrance. Leviticus 23, verse 24. haleluya ndiye woyera mtima aja akadzatengedwa kuti atengedwa lipenga lotsiriza nja lalira shofar hagadol atengedwa apita kumwamba kumwambako azikapitiriza kumapanga celebrate the feast of trumpets ndiye kumwambako akachita zinthu four four things oyera mtima zimene akapange kumwamba haleluya
haleluya four things zinthu 4 zimene titakachita kumwamba tikadzakhala zimene woyera mtima amene ali pa ulendo akuyenera kumazidziwa kuti tikukachita zinthu izizi kumwamba haleluya
number one tikalandira makolona 1 korinto 3 verse 10 mpaka na 15 after kudutsa mmoto aliyense atanyamula ntchito zake one by one Ntchito ya moto ndikuotcha ntchito za munthu osati kuotcha munthu. Moto otcha munthu ku gehena, gehena sili kumwamba koma pansi. So moto umene uli kumwamba ndi kuotcha ntchito za ndani? Za munthu. Ngati ntchito zilipo 100 kupezeka kuti ntchito zabodza zilipo 90 zonse 90 zikapsa zikatsala 10 ukalandira kolona kulingana ndi ntchito zingati 10 ndiye kukakhala kulandira makolona kumwamba ntchito ya kolona imene tikalandire ndi worship popanda kolona sungampembedze mulungu chifukwa pamene woyera mtima amanena kuti muyenera kulandira ah, ulemerero imene ndi kolona ulemu kolona wa number 2 mphamvu kolona wa number 3 so you are worthy to receive the glory the first crown the honor the second crown

akatsala wokha sakalandira makolona will not receive anything ndi chifukwa choti sakalandira makolona how are they going to worship god because you cannot worship him without a crown okay ndiye iwo aja kupembedza kwawo kukakhala kosiyana ndi anzawo amene adzalandire makolona ndipo anthu amene aja kupembedza kwawo Akapembedza Mulungu chifukwa cha chikondi chimene Mulungu anawapatsa pa dziko lapansi. Chikondi chija ili ngati crown imene Mulungu anawapatsa. Okay? So one of the crowns imene munthu umalandira pa dziko lapansi ndi chikondi. Pamene Mulungu wakukonda kwambiri, imene ija ndi crown wakupatsa chikondi ngati crown. So you, they, they will use that love, that crown of love to worship God. but their worship will be different ndi iwo amene akalandire makolona kuti kumwamba sizakhala zofanana kapena pali munthu wina amati kulandira yesu ali pabedi ndi kumwalira pompo sanagwire ntchito ya mulungu ina iliyonse sanasalepo sanamvepo zowawa zakupemphera amene uja kolona kumwamba alibe aliwalira moyo wosatha uko ndimakakhalirawo no crown

akalandira makolona what next worship ndati tikampatsa mulungu ndikumampembedza mulungu so number two is worship number three kukakhala ukwati wa mwana wankhosa yesu khristu mwamuna woyera mtima mkazi chivumbulutso 19 verse 7 mpaka chani 8 so akakwatitsa tikavala zovala za mbee mwamuna ngati yesu khristu ngati mwamuna titavala makolona ndipo angelo ndi amene azikatipanga serve zakudya pa mbale za golide ma- ma- ma- matambula a golide kumwambaso kuli zakudya amene amaona ngati kumwamba sitikadya there is nice food in heaven We are going to eat. kuli zakumwa zabwino zotsekemera zabwino zozizira bwino pa mgonero wotsiriza yesu anawuza ophunzira kuti sindidzamwanso ndi inu kufikira mpaka tidzamwa watsopano mu ufumu wa atate wanga so he was talking about the marriage that will take place in heaven so there are drinks there zimenezozo tikamwa during the wedding hallelujah hallelujah number number 4 number 4 cha number 4 chotsiriza chimene kumwamba oyera mtima atakachite mulungu akakwaniritsa malonjezano onse amene mulungu anawalonjeza chifukwa mulungu anatipanga promise a lot of things so mulungu is going, god is going to fulfill all the promises ndiye malonjezano onse alipo ambiri but I will mention only five. Hallelujah. lonjezano loyamba limene mulungu atakakwaniritse ndi lonena kuti wonse woyera mtima amene anagonjetsa baibulo limati overcomers amene anagonjetsa akadya nawo mtengo wa moyo they will have access to the tree of life kumwambako kuli mtengo wa moyo umene umabereka zipatso 12 every month pa chaka 144 ndiye woyera mtima akadya zipatso za moyo you remember chipatso cha moyo ndi chimene m'munda wa eden mulungu sanamlole adamu kuti adye but this time we are going to eat ndekuti moyo wosatha kuzakhala moyo wosatha moyo wosatha moyo wosatha kumangounjikana that's why tikasangalala forever chifukwa tizikadya zipatso za kumtengo wa moyo chivumbulutso 2 verse 7 number 2 lonjezo la number 2 limene mulungu adzakwaniritse akatipatsa dzina latsopano mwala woyera komanso mana obisika a new name imene iwe wekha ndimene ukalidziwa komanso mwala woyera a white stone komanso mana a hidden mana okay akamati dzina latsopano akutanthauza chani dzinalo lidzalembedwa mkati mwa mwala okay ndiye dzina dzina la munthu limakamba chimene munthu ali okay that's the secret wapatsidwa makorona okay ndakupatse dzina kulingana ndi udindo umene wapatsidwa dzinako ndi wakuti so dzina la munthu limakamba za chimene munthu ali Okay, that's why pali ma, ma, pali maranki osiyanasiyana uh, for example kumwamba kuli uh, angelo ali ndi mayina okay mungelo uh, tiyerekeze michael michael dzina loti michael limatanthauza kuti who is like god that's the meaning of michael dzina la lucifer asanagwetsedwe limatanthauza light holder ankasunga light kuwala that light ndimene inampanganso destroy pamene mulungu adamuthotha kumwamba so dzina la munthu limakamba za chimene munthu ali pakakhala pa ntchito ranki ya munthu imakamba za chimene munthu ali pa ntchitopo tili limodzi akati ceo chief executive officer ikukamba za udindo umene munthuyo ali akusiyana ndi supervisor kapena mulonda mwasiyana kutani so dzina la munthu limene mulungu akapereke likakhala lokamba za chimene munthu ali kulingana ndi udindo umene wapatsidwa you are going to have a name and that name ikalembedwa mkati mwa chani mwala mwala woyera mwala uja ntchito yake ndikukuteteza iwe to protect you from the fire chifukwa chimene chikachitike ndinena pa chifukwa cha ah, pa chifukwa chomalizira ah, woyera mtima aja akakhala ndi access yokakhala pa mpando wa mulungu now mulungu anasunga special kwa iwo amene ndi okhulupirira ngati mkwatibwi you see chakudya cha wanthu wobwera ku ukwati ndi chakudya cha mwini wake wa ukwati chimakhala chosiyana wobwera aja olo chiwaperewere olo angomwa drinki yokha zilibe kanthu koma mwini wake wa ukwati amampatsa chakudya chabwino pambale yabwino

okay adzapanga ngokhala mzati a pillar chapter 3 verse 12 chivumbulutso akamati pillar mzati akutanthauza munthu wofunikira kwambiri in the kingdom for example nyumba popanda mzati singaime denga silingakhale ndi mzati akutanthauza kunena kuti makosanawo adzakhala wofunikira kwambiri mu ufumu wa mulungu without them ndekuti something will be wrong in heaven in his temple pafunika mizati imene ikagwirizize amene ali woyera mtima chapter 3 verse 12 chivumbulutso ndipo namba 4 chimene mulungu akakwaniritse nchonena kuti woyera mtima aja

baibulo limanena kuti iwo amene adzagonjetse adzakhala pamodzi ndi khristu pa mpando wa mulungu chifukwa khristu nayonso anakhala pamodzi ndi mulungu atagonjetsa pa mpando wa mulungu haleluya now to sit on his throne do you know what does that mean kukhala pa mpando wa mulungu sitting there mpando wa mulungu ndi mpando umene is too glorious mpando wonyezimira mpando wolemerero mpando woopsa you see mafumu ku dziko lapansi analiko amene anali ni mipando yoopsa one of them was solomon anali ni mpando woopsa kwambiri mmene anaupangira design aliyense ankadabwa kuti yes mpaka na queen of sheba anazungulira mutu kuti yes anthu amanena zoona so we are talking about the throne of the father umene you remember akuluakulu 24 anawuzungulira mpando wandani wa mulungu ndi mpando wa mulungu mmene unakhalira wina aliyense amene anawuzungulira mpando akamauona amaona kutsogolo amene ali kuno amaona kuti akuona kutsogolo mulungu wakhala amene ali kumbuyo amaona kuti awo- awo- amaona ngati kuti akuonanso kutsogolo kwa mpando mulungu wakhala they don't see the back of it koma azungulira palibe kuti ah tsopano tikuona kumsana kwa mulungu anzathu amene akumvira kutsogolo no aliyense amapanga face front koma amupanga amuzungulira ndi mpando umene wowo we are going to sit on it
sitikukangokhalako chifukwa mulungu akakhala pa mpando chimachitika ndi chani amalandira ulemerero they worship him all the angels amapanga worship meaning munthu ngati inuyo ndi ine mena munga matochi ngandisi wakakhala pa mpando paja kukhalapo angels will worship us kumatigwadira ndefuna kuti tikapanga tikakhala tapakhala- tapanga inherit china chilichonse ndekuti tikakhala ndi ulamuliro womaona mmene angelo agwadira amene sanagwada bwino kuti iwo tapite bwino maondo we are seated haleluya zimenezo ni zinthu 5 mwa zochepa zimene mulungu adzapangire oyera mtima akazatengedwa kupita kuti kupita kumwamba Kukhala kanthawi utali yense kukhala pambali. Hallelujah. Everyone can sit there. You know, uh, zinthu za uzimu zimasiyana za kuthupi. For example, munomo poti tili kuthupi sitingakwana anthu 1000. Yeah. Koma tiyerekeze kuti munomo mubwere uh, mizimu not physical bodies koma spiritual Okay. yeah ivi vithupi ivi vimatha space koma kuti mubwere anthu oti ali ku mzimu abwere munomu billions can fit here nchifukwa chake munthu mmodzi ah, chimzinda munthu amene anali anali ndi mizimu yambiri one person ananyamula mizimu yambiri legion

nde zimenezo zikachitika kumwamba for 7 years kumalizitsa msonkhano wachani wamalipenga uja pa dziko lapansi padzakhala kuti msonkhano wotetezera tchimo atonement ukukwaniritsidwa haleluya haleluya ndiye timvetsane kwambiri chifukwa kumene ndikulowera kuku kuli zinthu zina zimene zikufunika some more attention kuli zinthu zina zimene zili controversial zimene mukazipanga understand ah, palibe so wina amene adza zimene zilikuendesera haleluya ndiye msonkhano wa malipenga tathana nawo tibwere msonkhano wa chani atonement kapena kutetezera tchimo ndi msonkhano wotetezera tchimo chimene chinkachitika ndi ichi leviticus chapter 16 verse 1 mpaka 34 the whole chapter chimene chinkachitika nchonena kuti ah, remember msonkhano uwu ukutanthauza mazunzo amene akubwera okay after rapture kudzakhala mazunzo for seven years that seven years of, of tribulation kudzakhala kuti msonkhano wa wotetezera machimo ukukwaniritsidwa pa dziko lapansi okay ndiyeno chimene chinkachitika ndichonena kuti mkulu wansembe choyambirira amasamba thupi lonse after kuti wasamba amavala mwinjiro wa white this was the only day pamene wansembe amavala mwinjiro wa white Okay? And he was dealing with blood. So you can imagine he's dealing with blood akuvala cha white. A picture of Christ. Chifukwa Yesu anakhetsa mwazi. Okay? Ndiye mkulu wa nsembe amavala chovala cha white. Number two, wina aliyense mu Israeli amavalanso za white. Komanso amapanga fast. Ili linali sabata la masabata. Limatchedwa Sabata lalikulu kuposa masabata onse chifukwa aliyense amasala kudya ndipo amapita kutani kukachisi nde akafika kukachisi after kuti mkulu wa nsembe wasamba wavala malaya white chimene amachita mkati mwa kachisi muja mumakhala uh, zipinda ziwiri eti holy place and Holy of Holies. So Holy of Holies amene ni malo oyeretsetsa ndi kumene kumakhala likasa ndi kumene Mulungu amatani amapezeka ndi kuja ndinakamba kuja kuti chizindikiro chake kumamveka ngati munthu akupuma zimamveka kuseri kwa Holy of Holies zimatanthauza kuti God is present and nsalu ija imatuluka kulowa kutanthauza kuti God is there ndino mkulu wa nsembe ulendo woyamba wokalowa kumene kuja amalowa kuti akapepese machimo ake a iyeyo ndi banja lake, Mulungu atani? Amukhululukire. Ndiye tsiku ilili mkulu wa nsembe likafika limakhala tsiku loopsa because it was death or life. Amadziwiratu kuti uku it's either ndikukamwalira kapena ndikabwera ndi moyo. Only God knows. It was a very dangerous day. You know, to be a man of god anthu ena amaona ngati it's easy but it's dangerous Dangerous, yeah. chifukwa always umakhala kuti iwe mulungu akupanga discipline it's not easy i will explain kutsogolo kumene ngati zimachitikira ndino mkulu wansembe uja ulendo woyamba amatenga mbuzi imodzi komanso mwana wa ng'ombe mbuzi ija imakhala ya nsembe yopsereza mwana wa ng'ombe amapha amatenga mwazi wake mwazi uja akatenga amayika mu bawo mu mbale ndiyeno akayika mwazi uja m'mbale chovala chimene amavala amadzimangirira chingwe chachitali chimene chimakafika kunja kumene kuli anthu ndi cholinga chona kuti akakanthidwa akamwalira palibenso wina amene angalowe kumene kuja kukatenga mtembo chifukwa anali high priest yekha amene amalowa kupita kuti ndi ngati wagwa amachita kuguza kugwira chingwe chija ni kuguza ngati galu ndikukaika m'manda maliro amene aja palibe amene amatani amalira amene walira mulungu amamkantha chifukwa kulira zimatanthauza kuti ukutsutsana ndi mulungu kuti walakwitsa kumupha munthuyo so god does not make mistakes n'chifukwa chake limakhala tsiku lowopsa ngakhale akazi ake a mkulu wa nsembe chisoni chimagwira kuti ka- kukagwa bwa- kwa bwanji nde amadzimangira chi- chingwe mchiuno komanso amadzimangira timabelo ndi cholinga chona kuti akamayenda akamakawaza mwazi timabelo tizilira tikamalira anthu aziti o ali ndipo sanafa sanafa tizipepera ndiyeno amanyamula mwazi mukambale komanso amanyamula chofukizira okay chimene mmakhala amaika mu moto umene amatenga pa guwa la nsembe nkuikamo zofukiza ah, zimene ah, zimapanga produce fungo labwino okay zinaliko about 11 types of spices zimene amapanga mix zimene zimapanga produce fungo labwino ngati zofukiza nde ka kamene amanyamula kofukiza kaja kamakhala ndi uh, kachitsulo kena kake akamalowa paja akamalowa paja amakaliza amati ko ko ko ko ndiye kuliza kuja zimatanthauza kuti he is knocking he is telling god i'm coming in You cannot go there without knocking. Ndakamba kunena kuti sumalowa mnyumba ya Mulungu usanaitanidwe. Okay, so ndalile wafika. You have to knock. Nde amakamenya ko ko ko ko kumudziwitsa Mulungu. Nde amalowa. Nde akalowa. Mmene muja. Utsi uja umakapanga kava pamwamba pa likasa. chifukwa pamene paja pamene mulungu amatani amapezeka akangowonapo direct ndi maso ake posapangidwa kava amagwa pansi maliro amakhala omwewo so utsiwo umakapanga kava komanso utsiwo umakhala wambiri chifukwa maspice aja amapanga produce utsi wambiri ndiye kuti munthu uone mkati mwa utsi it was not easy that was another challenge so he was forced kuti mpaka na aziyang'ana alowe kumene kuja mkati mwa utsi wadzadza uli pa nde akaime kutsogolo kwa likasa kuja nde chala chake amapisa mkati mwa mwazi wa ng'ombe mind you unali mwazi wa ng'ombe umene amapita nawo wokatetezera tchimo lake la iyeyo akatenga mwazi wa mbuzi

ndiye kuti wadzitetezera iyeyo ndi banja lake mulungu wakhululukira now he is qualified kuti akhoza kukapanga mwambo omwewo kuwapangira ana isiraeli chifukwa munthu sumachotsa chitsotso cha mzako mdiso chili chako chachikulu umayamba kaye wachotsa chako nde chake chachoka nde tsopano kwa ana isiraeli amatenga ku mbuzi ziwiri mbuzi imodzi imakhala ya yopsereza mbuzi ina pa chiheberi imatchedwa azazeli kapena scapegoat imene amayisanjika manja pamutu ndi kuvomereza uchimo wonse wa anaisraeli ndiye imanyamula uchimo wa anaisraeli ngati anaisraeli analipo 1 million ndikuti mbuzi imasenza uchimo wa anthu 1 million ndiye imakhala ngati yapenga amayimangirira chingwe kofira kuti aziona kumene ikulowera ndiye amayithamangitsa kuti kuti kumene imakatani nkumene imakafera ndiye amatenga kumbuzi ziwiri imene ya azazeli komanso ya nsembe yopsereza komanso amatengako mwana wa nkhosa wa chaka chimodzi, ndiye mwana wa nkhosa uja amapha, amatengako mwazi, ndi kutenganso zofukiza ndi kukalowanso kwa namba 2 so ulendo wa namba 2 sangabwere ndi mwazi wa ng'ombe koma wachani wa nkhosa kungosemphanitsa kutenga zako zoyamba uja amakanthidwa ndikufera pomwepo koma atenge wankhosa nde amatenga wankhosa ndene panopa panopa utsi uja udakali kwambiri panopa it's too much now alowe mmene muja ndikukawazanso seven times pamwamba pa likasa kenaka amatuluka ndikuti mwisiraeli aliyense akupemphera akusala mwana wapabere wina aliyense wamkulu Fasting, no eating. The whole day. Save others mind. Ndiye amati akatuluka ulendo wa namba 2 amapita kunja kwa, kwa kachisi kuja amakafika pa guwa guwa limakhala ndi uh, ndi mphondo 4 nyanga 4 okay ndiye amatenga mwazi uja ndikuwaza ku mphondo kuja amapaka mphondo zija wina amauwaza pamwamba pa chani paguwa paja kuliyeretsa chifukwa tchimo la anaisraeli limadetsanso guwa limene linali pafupi pawo nde amaliyeretsa after kuliyeretsa guwa lija kenako mpamene amatuma mbuzi azazeli ija kuchani kuchipululu akaitumiza kuchipululu kenako amasamba ndi kuvula malaya aja ndikuyamba kupereka nsembe Ah, nkhosa ija ndi mbuzi ija ndi ng'ombe amaperekanso kaye pa guwa la nsembe nde mulungu amatani amalandira nsembe ija nde mulungu akalandira nsembe ija ndikuti mulungu wakhululukira ana isiraeli for the whole year kudzafikanso mpaka na pa 10 october pamene msonkhano udzatani udzachitikenso haleluya umene ndi msonkhano wotetezera atonement kutetezera utanthauza kuti mwazi uja umangopanga cover sumachotsa tchimo chifukwa mwazi umene umachotsa tchimo ndi wa yesu koma wanyama umangopanga cover haleluya then what is the connection pakati pa msonkhano wotetezera ndi mazunzo amene akubwera azaka 7 connection yake ndi iyi kuwaza mwazi 7 times kukutanthauza zaka 7 zimene zidzakhaleko woyera mtima akadzatengedwa pita kumwamba haleluya kuwaza kuja kumene amawaza mwazi kuja ndi chala kuchala kuja kumachoka mwazi umene umakagwa pamwamba pa likasa now powaza paja he was pointing the finger kupanga point kuja pamaso pa mulungu it was a mistake sumaloza chala mfumu uli chonchi ukathidwa kumeneko ndi kupanda ulemu